ị bịala na mgbasa ozi ọma nke GCK ọzọ nke ụbọchị taa anyị maara n'ime ndụ a na ọ dị ọtụtụ ihe niile dị iche iche nke na-arụtụ aka banyere ime nhọrọ anyị nọ n'ụwa nke mgbagwoju anya ma otu ọ dị ihe ị họrọ na ndụ gị ga-akọwa ihe ị ga-abụ ọtụtụ mgbe ndị mmadụ amaghị ihe bụ mkpa ha ga-ahọrọ ha họrọ ị ga-ahọrọ n'etiti ihe ọma na ihe ọjọọ ị họrọ ihe ọjọọ ị ga-ahụju anya n'ime ya ị họrọ ezi ihe ọ ga-ewetara gị ọṅụ ọ ga-ewetara gị obi ụtọ ụzọ ị ga-esikwanụ wee họrọ nke a bụ ịṅa ntị n'ụbọchị taa na ozizi a nke onye ndu anyị na-akụziri gị ọ ga-eme ka ị ghọta nke ọma ihe ị ga-eme anyị ahụ na nhọrọ n'ime ndụ a ịnata ọkachasị mma n'aka chineke ụzọ ihe abụọ ka anyị hụ nọ n'ime ya nke bụ idebe iwu chineke nke ọzọ e- edobeghị iwu onye dobe iwu chineke ya anata ọkachasị mma ị hapụwa iwu chineke ọ na-eweta nhụjuanya na iru uju n'ihi nke a ka eji emeghe ozi ọma ka ọ pụta ihe echekwala na ọ bụ onye nwere akụ na ụba ga-enwe obi ụtọ echekwala na ọ bụ ndị gụrụ akwụkwọ bụ ndị ga-anata ọkachasị mma n'aka chineke ma ichekwala sọ ndị a maara aha kama ọ bụ ndị maara chineke ndị nwere ezi nchegharị ndị ha na chineke mere udo ọ bụ ndị a ka ọ ga-eduba ka ha nwee mkpụrụ nke mmụọ nsọ n'ime ndụ ha
dịka m na-eleba anya n'akwụkwọ nsọ ọ bụrụ na o nwere onye na-apụghị ịda onye nke a na-apụghị imeri onye nke na-apụghị ịnọ na nrịanrịa onye nke na-apụghị ịnọ na mmekpọ ọnụ ọbụla o kwesịrị ịbụ ụmụ Israel mana lee na akwụkwọ ọnụọgụgụ isi iri abụọ na otu na amaokwu nke anọ ọ bụrụ na ha dara site n'ihe niile nke pụrụ ime ka ihe dịrị ha mfe mmadụ niile kwesịrị ịdakwa ọ bụrụ na ha dara n'ohere ọma niile ha nwere mmadụ ọbụla ọzọ kwesịrị ịda nke na-enweghị nke na-adịghị anagide nke na-adịghị anabata ohere ọma niile nke ha nwere ga-ada ha dara ha dara n'iru mmadụ niile ha dara dịka otu onye ha dara n'ihe ha na-eme eme na ndụ a ha dara dịka ndị nne na nna ha daa dịka nwa mmefu ha daa dịka ndị nọ n'ụwa nke na-enweghị kraịst nke na-enweghị enyemaka sitere n'ebe chineke nọ na-enweghị ike nke chineke na-enweghị ike nke onye nnapụta achọghị m ịma ebe i si na-abịa ma ọ bụ ebe ị na-ebi na-enweghị ike nke nnapụta si n'aka onye nwe anyị na-abịa ọdịda n'ụzọ nke onye a na-anọghị n'okpuru nchịkọta iwu Chineke anyị na-ekele Chineke taa na akụkọ nke ndụ gị ga-agbanwe akwa mmiri anya mmiri a niile a ga-ewezuga ya ndụ a nke ndụ na-adịghị n'ime akwụkwọ ọnụọgụ isi iri abụọ na otu amaokwu nke anọ dịka ha na-aga n'ụzọ nke ugwu hua ka ha wee rute n'obodo hua mkpụrụ obi nke ndị a wee daa n'ihi otu ụzọ a si dị ị bụrụla onye dara mba mkpụrụ obi nke ndị a wee daa n'ihi otu ụzọ a si dị ụzọ nke ndụ a ụzọ nke isi abanye na ndụ a ụzọ nke nnwere onwe ụzọ nke isi abanye na nnwere onwe ụzọ nke ịbanye na ala nke e kwere na nkwa ụzọ nke ga-eduba gị n'ebe obibi ebighị ebi ha wee jụọ ajụjụ nke ha na-apụghị ịza ha nwere ọchịchọ nke a na-emezughị ha nwere ihe isi ike nke na-enweta ogbugbo ha nwere nrịanrịa nke na-enweghị ọgwụgwọ ike wee gwụ ha ha wee sị n'ihi otu ụzọ a si dị ọtụtụ n'ime ha wee na-ada mba mmadụ a bụ onye pụrụ iche onye na-ada mba ọ dịkwa n'ihe ọ na-ekwu nke na-adịghị mma ihe ndị na-abaghị n'ihe ihe ndị nwere ike iwetara mmadụ ntaramahụhụ site n'ọnụ ya kedu maka ndụ anyị n'ime ndụ anyị n'ihi nke a mere aghọta m ya anyị ewee kwuo ihe ndị anyị na-ekwesịghị ikwu anyị mere ihe nke anyị na-ekwesịghị ime Anyị ewee bie ndụ dị ka anyị na-ekwesịghị ibi. Ahụ m onye na-ada mba, ike adịghị. Ọ bazighị uru ibi ndụ dị mma. Ọ dịghị mma ikwu ihe ziri ezi. Ọ dịghị ihe dị mma mmadụ inwe mmetụta n'obi ya ma ọ bụ ịhụ ndị ọzọ n'anya. Ndụ anyị wee bụrụ nke a tụgharịrị isi n'ala. Mmadụ wee biwe ndụ n'otu o si masị ya. Mmadụ na-ebizi ndụ ka a ga-asị na iwu adịkwaghị, ọ dịghị ihe nchịkọta, ọ dịghị iwu dịnị. Ha echefuo iwu nke Chineke. Nke a wụ otu ihe ngosi anyị dị, otu ihe ngosi nke mmadụ niile dị. Lee n'amaokwu nke ise, n'amaokwu nke ise, ndị a wee kwuo okwu megide Chineke, ndị a wee kwuo okwu megide Chineke. iwu a wụ na ị ga-ahụ chineke onye nwe anyị n'anya site n'obi gị na mkpụrụ obi gị na uche gị niile n'oge niile na mgbe niile ọ dịghị ihe dị ka nkwụsị ma ọ bụ ihe ga-eme ka ị kwụsị n'ụzọ ị ga-ahụ ya n'anya site n'obi gị dịka anyị na-ele anya n'ozi a nke pụtara ihe anyị ga-ahụ isiokwu ole na ole na nke mbụ ọdịda na-abịa na ndụ mgbe kraịst na-adịghị ya mgbe anyị na kraịst na-agakọ njem na-aga na mmụọ chineke na-aga n'okwu chineke site na amara chineke anyị na-ahụ na ọ na-enye anyị mmeri ma mgbe anyị na-aga na nke onwe anyị ọ na-eweta ọdịda mmehie nrịanrịa na ọdịda anyị na-esi n'ọdịda na-adakwasị n'ọdịda ma mgbe kraịst nọ ya ọ na-enye anyị amara ịga n'iru nke ọma nke abụọ ọdịda mba n'obi na-eweta nnupụ isi olileanya na-eweta nrube isi ọ bụ na mmadụ enweghị olileanya nweghị ebe o zubere na ndụ ya ihe o zubere na ndụ ya ọ na-enwe ọdịda mba n'obi ọ na-abanye na nnupụisi ọ na-achọ ụzọ nke onwe ya nke na-agaghị enyere ya aka ọdịda mba n'obi anaghị enye aka anyị na-ahụ ya na ọ na-eme ka mmadụ tufuo ahụghị ike chineke na ihe chineke pụrụ imere ya na ndụ n'okwu chineke nke ga-eduzi ya na ndụ na nlekwasị anya ga-enye ya ọganiru na ụgwọ ọlụ na nke atọ anyị ga-ahụ na ụzọ nke mmehie dị ike ụzọ onye mmehie nyere nsogbu ụzọ nke ezi omume dị mfe mmehie na-eweta ọdịda ọ bụ na anyị soro iwu Chineke soro okwu Chineke iwu ya nke sị hụ ndị ọzọ n'anya hụ chineke n'anya ọ na-eme ka ihe gaara anyị nke ọma ọ na-eme ka ndụ dị gaa nke ọma n'ihi nke otu a ka chineke si hazie ndụ a ma mgbe iwe ọnụma nkwutọ juru ebe niile ọ na-emebi mmekọrịta ndị mmadụ na ibe ha mee ka onye ahụ nọdụ naanị ya na-enweghị olileanya ka anyị na-ele ozi a anya mgbe anyị na-ahụ ụzọ abụọ ndị a anyị ga-amụta site n'amara Chineke ịbata na ndụ mmadụ ka o nwee ike gaa n'iwu Chineke nke bụ mmụọ Chineke n'ugbu a ha ahụghị onye nwe anyị n'anya ha wee gbajuo iwu mbụ nke Chineke na iwu nke Chineke Ị ga-ahụ Chineke n'anya site n'obi gị niile, n'uche gị niile, n'ike gị niile, ka ị wee bie ndụ. Ha wee gbaji iwu a. Ọ bụrụ na ị gbajie iwu dị ukwuu nke Chineke, i meene mmehie dị ukwuu, ị gbajie iwu kacha dị ukwuu, i meene mmehie karịrị mmehie niile, Ha gbajiri iwu a karịrị iwu niile ịhụ Chineke n'anya site n'obi ha niile site na mkpụrụ obi ha site n'ike ha niile ha wee kwuo okwu megide Chineke megide Moses iwu nke abụọ nke Chineke ọ dị ka otu a na ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị Mosis bụ onye agbata obi ọ wụ onye nke kpọọrọ ha si na ndọta n'agha nke Ijipt pụta enyi dị ukwuu onye enyemaka dị ukwuu ka ọ bụ onye nke pịara nkume ahụ ihe mmiri wee si na nkume pụta onye enyemaka dị ukwuu onye nzọpụta dị ukwuu ọ wụ onye nke gbatịpụrụ mkpanaka ya osimiri uhie wee kewaa abụọ Ha wee gaa n'ala kpọrọ nkụ, onye enyemaka dị ukwuu, enyi dị ukwuu, onye na-enyere ha aka, ọ ya wụ onye pịara nkume ihe ọzọ. Osimiri Uhie a wee laghachi wee ripịa Fero na ndị agha ya niile. Onye enyemaka dị ukwuu. Ha ekwuo okwu megide Chineke. ha emebie iwu kachasị iwu niile ha ekwuo okwu megide Moses onye na-enyere ha aka onye kacha ịnọ ha nso onye agbata obi ha ọtụtụ anyị na-eme otu a n'ihi na ụzọ nke onye mmebi iwu dị ike ụzọ nke onye mmehie dị ike ụzọ nke onye na-aga n'ụzọ nke onwe ya dị ike mana ekele dịrị Chineke onye nwe anyị agaghị ahapụ gị n'ọnọdụ a ọ ga-abịa ịzọpụta gị ọ ga-abịa ịgwọ gị ọ ga-abịa ịnapụta gị onye nwe anyị hapụrụ nke a ka o wee hụ ma ha ga-echegharị wee laghachikwute Chineke sị onye nwe anyị na ọ na-ewute anyị nke a wụ ihe ọ na-eche ị sị onye nwe anyị ọ na-ewute anyị nke a wụ ihe ha mere mgbe i mere otu a ga-abịakwute Chineke n'abalị a sị onye nwe anyị ọ na-ewute m ihe ọwụla wụ nsogbu ntaramahụhụ ihe mgbu niile na mmehie ihe niile o butere ihe niile ga-agabiga ọ ga-emeriri gị agwọ ahụ ọ ga-emeriri gị ekwensu ahụ ọ ga-emeriri gị mmehie ahụ anyị ahụ na site n'okwu Chineke nke taa na imeri mmehie na-esite n'ịṅa ntị n'ozi ọma nke okwu Chineke dịka anyị nụrụ akụkọ banyere Jim Elliot onye nke tụfuru ndụ ya n'otu mgbe mgbe ọ na-agbasara ndị mmadụ ozi ọma na Ecuador Jim wee sị na ọ bụ naanị onye nzuzu bụ onye nke ga-enyefesi onwe ya naanị n'ihe ọ ga-erite n'uru wee tụfuo Chineke were ya gbanwee ụkpụrụ ihe Chineke kwadoro ya ụzọ nhọrọ siri ike ozi a mere ka ọ pụtara anyị mfe na anyị ọ dị mkpa na anyị ga-anụ mgbe anyị na onye nwe anyị na-agakọ njem anyị na ya na-ekwukọrịta okwu anyị na-achọ iru ya n'ekpere na-aṅa ntị n'okwu ya ọ na-eme ka ọ gara anyị nke ọma nhọrọ ga-adịrị anyị nke ọma inwe mkpebi ga-adịrị anyị nke ọma ịhọrọ ezi ihe ga-adịrị anyị nke ọma ọ na-egosi amamihe n'ime ndụ anyị inwe ezi nhọrọ ga-eme ka anyị ghara ịba na nnupụ isi na imebi iwu Chineke n'ezie ọ ga-eduba anyị n'ọgwụgwụ nke irite uru site na amara Chineke ugbu a ndị enyi m dị ka ị na-agabiga ihe isi ike nke ndụ a maọbụ nsogbu n'ezinụlọ maọbụ ụgwọ i ji ndị mmadụ akwụghị akwụ ọgbaghara na alụmdi na nwunye gị na mmiri ebili mmiri nke ndụ na-akwanyegharị ihe niile nọ na ndụ gị ana m achọ ịgwa gị n'ezie na chineke nọnyere gị ma ọ bụrụ na ị nọnyere ya ọ bụrụ na ị ṅaa ntị n'okwu ya ọ bụrụ na ị buru ibu arọ gị bukwasị ya ọ na-elekọta gị n'ezie ọ bụrụ na ị mee ya onye na-alụrụ gị ọgụ ị ga-enwe mmeri n'agha nke ndụ gị bụ ya mere anyị ga-agakwuju onye chineke ka ọ gwa o kpeere anyị ekpere anyị kpere n'aha jizọs nna anyị anyị na-ekele gị n'ihi ihe a niile nke ị meworo anyị abịakwutewo gị maka nzọpụta maka mgbaghara na iwezuga ihe ọjọọ niile nke anyị mere na mgbe gara aga ruo ugbu a onye nwe anyị sachapụ ha mee ha ka ha dị ọcha karịa snow n'aha Jizọs wezuga ọmụma ikpe nke mmehie ntaramahụhụ nke mmehie ihe mgbu nke ndụ ọjọọ ha niile wezuga ya n'aha jizọs udo nke so nzọpụta na-abịa bata n'ime obi ha na ọṅụ nke nzọpụta ka ọ dị n'ime obi niile na ndụ niile n'aha jizọs ana m ekpe onye nwe anyị na amara iji biere gị ndụ ụdị ndụ kraịst chọrọ ka ha bie nye onye ọbụla n'otu n'otu ugbu a ekele dịrị gị onye nwe anyị ekele dịrị gị onye nwe anyị ekele dịrị gị onye nzọpụta nzọpụta gị abịawo